Chai! Ihe Chineke kere amaka. Nke a bụ njem nlereanya ndị mbara Ugoamaka gara. Nke a bụ onye okenye so anyị wee na-aga nya bụ na Uturu Cave. Nke a gosiri na kemgbe afọ a na anyị nwa bụ ndị mbụ na-abịasu ebe a n'afọ 2020 o ji wee hụ na mbọ anyị na-agba iji wee chekwa ihe anyị nwere n'ala Igbo wee were ya wee kụziere ndị na-eto eto n'eziokwu na Chukwu gọziri obodo a ee wee na-arịọkwa ndị gọọmenti na e kwesịrị ilebakwara ebe a anya wee hụ na ha tụnyere oke ha hụ na ebe a mepere emepe ka o wee bụrụ ngọzi na ihe wee nyere ala Igbo ka anyị na-agakwanụ otu osisi nna anyị ukwu gwara anyị aha ya ebe a ọ sị ọ wụ akwụ iyi ee maka ndị na-arụ asị ọ nya ka a na-eji arụ fascia board n'oge gara aga kwa ị hụ na ọ naanị ya guzo nnọọ ebe a na nya bụ uturu cave chukwu jiri aka ya rụọ nya ebe a wee dobe ya ebe a ihe igbo nwere nkụ mba na-eghekwara mba nri ndewo anyị ka nọkwa na nya bụ njem ịba na uturu cave anyị na ndị turu ugo na mbara ugoamaka na amamaka e mere bụ ugoamaka challenge season 1 ee nke a bụ otu n'ime njem nleta ee i lee anya ị ga-ahụ ugo anyị nọ n'azụ na-efechasị aka ị ga-ahụ ma ugo alampi ugo karo ugo margaret odenigbo eunice odogwu igbo nke ugoamaka ị ga-ahụcha ma ndị lọọlọ anyị ha lecha ha ndị ulunne na ndị adanne ha juru eju ebe a lecha ha ee anyị na-ekele chukwu na anyị agagidego nya bụ ije lekwe ị hụ- ị hụkwa obodo anyị siri wee bata wee gagide nya bụ ije wee bata na cave a ọ bụghị ihe dị mfe ee na anyị gara ya gagide wee bata ya otu a ọ dị ka ije anaghị agaru agaru dịka m na-agwa anyị na ihe fọrọ otu agwụla agwụ ka anyị na-ejekwanụ ndewo ebe a mmiri a ka a na-akpọ mmiri iyi isi ume maọbụ mmiri isi ume ee a sị Uturu cave a na-akpọ ya bụ aha bekee mana ihe a na-akpọ ebe a wụ isi ume ekere dị n'ụwa onye nwekọtara mana o nwere ndị nwe nga ya bụ onye nwara chịpụ bụ ndị nwe ala ha taa na ihe anyị bịara bụ ileta ihe anyị abịaghị okwu na ụka Aṅụ nọ ebe a bịaja ọjọọ onye m chọrọ ka ọ gba dịka ndị mbụ m ji enye ikuku Eh? Mm. so o nweghị nsogbu dị n'ihe anyị mere Mm. ebe ọ ya ewu isi ma ọ wee oke bụ ndị na-anyị Mm. Eh? Mm. enyi gosi ya ọ bụ okwu fa- em, ndị hụrụ na-akpa ndị mma akwụkwọ Mm. eko mbụ na sitrasị kwadoro adịghị Mm.

ee taa ndị anyị na ha so bịa ụfọdụ nọ na ndịda bụ ndị so wee turu ugo na amamaka anyị mere iji wee kwalite omenala na asụsụ Igbo ee site n'iru mbụ onye gbara onye nke mbụ na ya bụ amamaka n'aha nwaada Margaret Nneoma Richard ọ nyanwa bụ onye yi okpu ugo nke mbara Ugoamaka season 1 of the challenge anyị nwere biko ka anyị kụọrọ ya aka onye nke nọkwanụ m n'akụkụ bụ onye gbara onye nke abụọ aha ya bụ nwaada alam p ya bụ a na-akpọ ya alam p na alam perpetual chidimma ọ bụ ya bụ onye turu ugo nke abụọ anyị wee nyekwe ya ugo bekee ka o ji ọdụ ehi ya anyị na-ekele chukwu biko ka anyị kụkwara ya aka nke ya ehe emezuola ya ee onye ọzọ sokwe n'etiti ha bụ onye mbụ na mbụ buru ụzọ turu ugo na ihe anyị na-eme na mbara Ugoamaka ọ nya bụ odenigbo yoni alụ ee o soro wee bịakwa ee nwoke dị ngọzi n'etiti ikporo niile onye na ya bụ odogwu Ugoamaka odogwu ikechukwu ọ nyanwa sokwa ebe a. ee anyị na-ekele chukwu n'isi nna anyị ukwu lenụ nna anyị ukwu a ọ ndị so ndị nwe obodo ndị duru anyị wee bata eh, n'ebe a na-akpọ Uturu Cave mana ọ gwara anyị isi aha ya nna ukwu kpọrọ anyị aha isi ume eh, isi ume ọ ihe a na-akpọ ebe a ị na-anụ mgbe a na-akpọ nkume ya wụ na nke a wụrụ isi nkume ya bụ a na-akpọ nkume ndị ọzọ unu na-ahụ wụcha etiti na ọdụdụ ya ebe a wụ isi nkume ee anyị bụ ndị iru ọma kpọrọ n'ime inye ihe nrita nke emume a anyị wee sị na ọ dị mkpa na anyị ga-azọlite ụkwụ n'ebe a wee hụkwanụ Isi Ume hụ ihe chineke kere ebe a hụ ka ekere si wee maa mma iji wee gosipụta na ala igbo nwere ihe dị mma dịka anyị na-ekwu ee Abịa na ala uturu na Gregory University Uturu e nwere ọba a na-akpọ Igbo Renaissance Center ebe a bụ ọgbakọ maọbụ ọba na-echekwaba, na-akwalite ihe gbasara omenala na asụsụ Igbo. Ihe ọbụla ga-eme ka Igbo dị mma, ihe ọbụla ga-eme ka Igbo kwụrụ chịm, na ya bụ ọba ka a na-achịkwọba ya. A kpọrọ ya Igbo Renaissance Centre nke dị na Gregory University Uturu. Ọ kwa n'otu ala Uturu anwa ka ya bụ Isi Ume dị. Ya bụ, ọ bụrụ na obodo anyị, ala Igbo ga-adịkwa mma, Anyị ga-agbakọtawanye ebe a wee tụọ atụmatụ ga-emekwa ka ala Igbo mekwaa gịnị? Dị mma. Ee, tutu anyị apụọ, anyị ga-ekpe ekpere. E nwekwa ndị ọzọ so anyị, ndị na-enweghị ike ịbata ebe a. E, mana ebe onye okenye nọ n'etiti anyị, anyị ga-ewere ya bụ ọjị nke si na e, mbara Ugoamaka Global wee nyefee ya n'aka. Ọ ga-ekpere anyị ekpere, kpeere mmadụ niile na-akwado ihe anyị na-eme ekpere, kpeere ndị so wee mee amamaka ekpere.